Karim i ni tile a an tile somɔgɔw bɛ di baasi tɛ alhamdulillah denbaya dun
bisimila foli kan b'i bolo sa i b'o di kanubaw ma an tɛna ko foli ji janya bi ka d'a kan waati ale kunna kojugu
Mama bɛ ka sli arajo Patriote la Karim Konare denmisɛn doolo karamɔgɔ walima savant international malien ne ka foli belebele bɛ bɛɛ lajɛlen ye i y'a faamuya nin ye doolo baro daminɛnen ka ɲɛsin Kajatu ka émission ma n'o ye émission Yeelen ye bi samedi na Karim bɛ yan ka aw latɛmɛ diyara kɔnɔ O diyara n ye kojugu ɛɛ Karim an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walenɲumandɔn ka jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na ɛɛ Karim an dusukun kamikaminen don siga t'a la ka d'a kan mali
aa Karim mali mali ko a kɛlen bɛ kata ban naani ye siga t'a la maliyɛnw ta don b'u ko yɔrɔ min na ka t'i diya yɔrɔ min na mali ko kɛlen bɛ ko dɔ ye an tɛ min sidɔn tuguni siga t'a la anw yɛrɛ bɔɲɔgɔnkow de bɛ ka faga kɔfɛla la ɛɛ karamɔgɔ Karim su ni tile siga t'a la wa su tɛ ban compte la da yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ko hadamaden mun sara o tɛ se ka fɔ siga t'a la u b'a fɔ provisoirement mais a n'a réalité nin de don o tɛ kelen ye siga t'a la mɔgɔw kɔnɔ gannen don
taa yɔrɔ tɛ mɔgɔw la siga t'a la na yɔrɔ tɛ mɔgɔw la siga t'a la ɛɛ unhun ne kɔnɔ ne kɔnɔ gannen don dɛ aa bi an bɛna don a kuma kɔnɔ Kajatu an ka i don a ka o kɔnɔ kuma koyi in diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ parce que karamɔgɔ Karimu anhan ee ne ma dɔn fɛn fɛn bɛ maliyɛnw na unhun e ye nin kuma in fɔ ka tɛmɛ unhun kuma kɔrɔ de don unhun kuma kura tɛ dɛ kuma kura tɛ kuma kɔrɔ de don a bɛ émission kɔnɔ parce que i y'a fɔ k'a bila unhun a émission bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bi yan awɔ i ko unhun ni jamana ɲɛmaa ma wuli k'i jɔ oui i ye dugu dama dama fɔ awɔ kasara a bɛ bɛn n'o ye sigida seegin ye awɔ ko eh, kasara a ti b'a la fo 2020 siga t'a la i y'a fɔ ka tɛmɛ siga t'a la aha bon a dun kɛlen don tuguni ah, an ta da an bɛɛ kɔnɔ gannen don unhun Ɔ, karamɔgɔ karimu Oui n bɛna n da don o la ka détail di ka d'a kan, ne tɛ, ne kɔnɔ gannen don koyi, ne ni ɲɔgɔnna bɛɛ de don, n'est-ce pas parce que n'i ko Mali, Mali tɛ kɛ foyi ye ni Maliyɛnw tɛ, siga t'a la, kojugu, siga t'a la, unhun, ne y'a fɔ denwolomusow ɲɛna, unhun, n ko yali an bɛ ka kuma minnu fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna n'u tulo t'a la, kojugu, aw de denw bɛ kɛlɛ daga la, walahi, wa aw denw de fana bɛ sa, siga t'o la, jamana ɲagami kuma tɛ nin ye, wa mɔgɔ tɔɔrɔ kuma tɛ nin ye, wa nɛni tɛ kuma in kɔnɔ, kosɛbɛ, ne ko 2019 tɛ ban, anhan, n ka an ni 2019 tɔ ban ni cɛ ye tile bi wolonwula n y'o jate de kun calculer ka di mɔgɔw ma n'o tɛ ban fiyewu a semaine sabanan nin ye mhm. ko ni attaque wɛrɛ ma kɛ mali kɔnɔ n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ sigilanden seegin de kɔnɔ kunun Menaka ni Burɛmu cɛ dugu dɔ tɔgɔ bɛ yen ko Tarkint Tarkint awɔ eh! u y'an ka ta da an ka cɛw la yen kunun K'a tun mali sɔrɔdasi de bɛ faga fagali kɔfɛ de i b'a mɛn de ko solution sɔrɔla ou bien u yera ne y'a fɔ mali bɛnna so min ma mali maabaw mali faamaw mali ɲɛmɔgɔw k'an ka so ninnu ɲɛɲini u tun ta kɛ an bɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ dɔrɔn mali ko ka bon ɲɛmɔgɔ ko dɔrɔn ma jamana ko o de ka kan ka jɔrɔ fɔlɔ mais n jɔyɔrɔ ko ne y'a jateminɛ o de bɛ faamaw ka ko kɔnɔ i y'a faamuya o de bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ka ko kɔnɔ ni nin ye tubabula ye ne ka pronostic kɛ k'a fɔ a y'a janto nin yɔrɔ ni nin yɔrɔ ni yɔrɔ la ko bɛna da don sigilan seegin na k'a to kun ka gɛlɛn cogo bɛɛ la ko tiɲɛni bɛ sɔrɔ hali ni tiɲɛni tun bɛ na o b'a sɔrɔ an ka kɛlɛkɛcɛw labɛnnen don sigilan seegin min da don a la k'a di kunun kɔni a kɛra tiɲɛni ye a hakɛ bɛɛ ma dɔn fɔlɔ mais tiɲɛni kɔni donna an ka cɛdenw kunna an ye taasibila kɛ banbaatɔ ninnu ye i y'a faamuya n m'a fɔ n ka armée ka indépendance taara misi ka so kɔnɔ wa misi sugu jumɛn don misi bɔgɔtigi i y'a faamuya donc a nalonnen don dɔɔnin ni attaque de kɛra an ka mɔgɔw bɛ boli ka na o yɔrɔ la hali ni soso bɛ tɛmɛ u tɛ sɔn o ka tɛmɛ mais sani attaque ka kɛ dun a natɔla mun na a tɛ ye est-ce que ɲɛmaaw ye prévention yɛrɛ ta fana o kama donc ne baw denwolomusow aw denw de bɛ sa su ni tile n y'a fɔ ka segin k'a fɔ ka segin k'a fɔ wa hali bi a bɛna fɔ mais solution tɛ ka kɛ a la karamɔgɔ karim fo ka tenue nege bɔ ne na siga t'a la ne yɛrɛ ka cɛmannin dɔ bɛ yen o ka ka bɛ tenue fɛ n ko la o kuma t'a la mais maa tɛ taa k'i dakan to parce que anw denw de bɛ ka taa kɔfɛ ka t'u manamana faga mais i b'a sɔrɔ ministre den si t'a la Président den si t'a la gouvernement den si t'a la anw faantan ni kule kule minnu denw b'a la olu bɛ ka taa manamana faga ni musow fana ma wuli k'i jɔ kɛ a man nɔgɔ u kan ka wuli k'u jɔ bi ma dugujɛya yan u kan ka wuli k'u jɔ hali ne b'a f'u ɲɛna ka solution di n ka émission kɔnɔ toujours ne b'a kɛ parce que an bɛɛ an sigi an ye faantan ye an ye faantan ye an ye faantan ye i y'a faamuya ɔ n'an faantanw denw fana de bɛ kɛlɛdagaw la aw k'a sigi jamana ɲɛmaaw kana na jamana kunna kow ɲɛnabɔ mais fo olu yɛrɛ ta mais aw yɛrɛ tɛ wuli k'a ka denw ka ko ɲɛɲini a dɔnbaga bɛ a fɔbaga bɛ wa waati bɛɛ la émission kɔnɔ b'a la k'a fɔ et puis n bɛna kɛ copier coller ye don dɔ ka na émission latɛmɛ an ye fɛn fɛn fɔ jamana in kan deux mille dix-neuf kɔnɔ n'a bɛ ka tila ka jamana in sɔrɔ an b'a kumakanw latɛmɛ ka ya kelen kelen ni ala n'a kira sɔnna i y'a faamuya donc hali bi ko kɔlɔsi sinon hali bi dibi b'an ka jamana in ɲɛma deux mille dix-neuf tɔ kɔnɔ hali bi hali bi fagali wɛrɛ bɛna kɛ san ani trente et un décembre cɛ attaque wɛrɛ bɛna kɛ attaque militaire ɛɛ karamɔgɔ karim karim konare
ɛɛ solution de t'a la wa solution b'a la solution fɔra ka émission latɛmɛ a ka ca ni kalo duuru ye an tɛ segin solution in kan n bɛ segin a kan n bɛ segin a kan bi i y'a faamuya et puis solution fɔlɔfɔlɔ jumɛn min bingali ni kasara la n'a bɛ ka jamana sɔrɔ san mun kɔnɔ o solution fɔlɔfɔlɔ ɲɛfɔli de Unhun ɲɛfɔli awɔ anhan i y'a faamuya awɔ Mondoro ni ee yɔrɔ mun attaquéra unhun ee Mopti unhun ne ko n ko bon a filɛ u be t'o yɔrɔ de dɔrɔn kɔlɔsi sisan unhun ka ɲinɛ jamana donda tɔw kɔ walahi i y'a fɔ parce que sann'o attaquew ka kɛ n y'a fɔ n k'u k'u janto sigilanden 8 na kojugu a fɔra n ye sigilanden 8 di ka sɔrɔ ka solution di unhun i y'a faamuya baasi t'a la mais solution 1er diɲɛ ko bɛɛ la unhun ee mɔgɔ lasɔminen o ye subaga ye sa o ye subaga ye koyi i y'a faamuya walahi k'i lasɔmi ko la o ko ka tila ka n'i sigilen sɔrɔ an ɔ an ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ fana tulo bɛ émission ninnu na o u ɲɛ b'a u tulo b'a la u ta tɛ se ka kɛ ten Karimu kumakan ka d'an ye i ka dolo baro ka d'an ye fɛn minnu bɛ ka fɔ k'u janto u yɛrɛ la u k'u janto u yɛrɛ la i y'a faamuya u ka yɛlɛ ni kuma in ye sanfɛ bani k'an bi yɔrɔ o yɔrɔ la u k'u janto u yɛrɛ la Ne ko président tulo tɛ anw na de wa k'a to ne ye kuma kelen f'i ɲɛ na ni ye mali wa mali faama bɛɛ tulo b'i la mais ne ko ni ne ye kelen nɛni sisan sisan émission kɔnɔ mobili ɲɛ tan bɛ jɔ gendarme ni gardew ni agent secret la sisan kelen fa nɛni k'o ba nɛni sisan a bɛ kɛ tiɲɛni
ou bien arajoso in bɛ datugu i y'a faamuya au contraire anw tɛ nɛni kɛ an tɛ foyi fɔ nin ka kan ka kɛ jamana in kɔnɔ parce que je suis sociologue de formation licence i y'a faamuya n yɛrɛ tagara volontaire ka taga sɔrɔsiya la i y'a faamuya malgré ka na kalan continuer ne ye dolo karamɔgɔ en même temps i y'a faamuya donc sociologue ka baara yɛrɛ jumɛn ye o ye kasara min ni tɔɔrɔ min bɛ dugudenw kan dugu yɔrɔ o yɔrɔ village fara Bamakɔ kan ville kan i y'a faamuya ni kasara bɛ na n'i ye ko ye lasɔmi kɛ siga t'o la ne y'o kalan de kɛ mais ne yɛrɛ duguma kalan jumɛn kɛ n'o ye dolo ni turabu ni kur alikuranɛ ye donc ne bɛ ka baara kɛ o kan comme privé n yɛrɛ bolo i y'a faamuya Kosɛbɛ, kosɛbɛ. donc j'ai le droit ka Mali aider siga t'o la i y'a faamuya parce que Mali ye ne kalan Walahi. Mali ye ne kalan école kalan na Kosɛbɛ. mais ne ye n yɛrɛ kalan diɲɛ kalan tɔw la siga t'o la i y'a faamuya Kosɛbɛ. donc sigilanden 8 min bɛ yen n'a ma ɲi n'an m'an da don a la u k'u janto ni attaque bɛna kɛ sani ka 2019 tɔ ban tugun a bɛ k'a dugu dɔ la tuguni tuguni parce que kunun Menaka lajɛ Menaka bɛ daminɛ ni m ye burɛm bɛ daminɛ ni m ye fagali kɛra Tarkint ni T don sigilanden seegin bɛna fɔ kelen kelen u k'a faamu eh! mali kɛlɛkɛcɛw hmm. u baw n'u denw ni u musow hmm. a tulomajɔ hmm. sigilanden dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko a tubabu ka lettre don a bɛ fɔ o kan na doloso segin de tiɲɛnen don o doloso segin tiɲɛnen don ka kasara de bɛ mali ma 2019 kɔnɔ i y'a faamuya mais a bɛ mɔgɔ minnu tɔgɔ la olu de bɛna kasara sɔrɔ fo 2023 a tɛ ban 2019 fo ka taa se 2023 ma a mɔgɔ tɔgɔ ye jumɛn ye a dugu tɔgɔ ye jumɛn ye dugu min tɔgɔ bɛ daminɛ ni a ye misali la exemple kelen dugu min bɛ daminɛ ni a ye Aguelhok i y'a faamuya b bamakɔ bamakɔ bɛm ban bajagara i y'a faamuya misalamɛ bankɔni fɔra abugu fɔra ka samu bɛɛ sɔrɔ tu site a bɛ tila ka sɔrɔbugu o kɛra mɔbili ni j o fana kɛra o kɛra ban ta so c ka jigin o kɛra sigata la sigaka la bamakɔ faga bɛ cogo di ni karamɔgɔ dɔ ma faga fan dɔ fɛ i bɛ taa kokɛbali dɔ mɛn bamakɔ fo ka bakari tɔgɔla tɔgɔ fɔ b in na a tɔgɔ b'a la jamu b'a la n'est-ce pas voilà n'o bɔra an bɛ se g ma g ye gawo de menaka bɛ gawo mara kɔnɔ kunun attaque in kɛra menaka mara kɔnɔ Malgré ɛɛ menaka kɛra ɛɛ région tout récemment unhun, a kuma bɛ fɔ n t'a dɔn ni a ko bɛ appliquer a ma appliquer fɔlɔ, i y'a faamuya, awɔ, voilà an bɛ wuli région de la fɔlɔ, donc ale bɛ ok ale bɛ Gawo fɛ donc k'u janto Gawo la, a y'a janto Gawo la sɔrɔdasi minnu bɛ Gawo, sɔrɔdasi minnu bɛ hali Bamakɔ yan parce que B cɛnnen don a tiɲɛnen don an bɛna se h ma h de ɔnbori ye ɔnbori chaque fois ɔnbori ni bonni ni ɲɔgɔn cɛ bonni fana bɛ b fɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ chaque fois i bɛ kasara nin ko mɛn o yɔrɔ ninnu n bɛ segin k'a fɔ o burɛm fana yɔrɔ bɛ b fɛ o faamuyana ni an bɔra h kɔnɔ an bɛ se k ma dugu o dugu tɔgɔ bɛ k kɔnɔ mali kɔnɔ village fara duguba fara hali komini kan n'u m'u janto kasara de bɛ mɛn kelen kelen kelen kelen kelen nin bɛɛ kɔnɔ k ye kidali k ye kayi kulukoro k ye même eh, kita lajɛ cɛ min y'a muso kɔnɔma bɔnɛ a ni na i y'a faamuya donc ni kasara ko de bɛ mɛn nin yɔrɔ sigilanden bɛ k yɔrɔ minnu mara kɔnɔ kelen kelen kelen i y'a faamuya donc n'an bɔra k la an bɛ se m ma m mɔti kasara ka jugu ɲinan deux mille dix-neuf kɔnɔ ka tɛmɛ mali région tɔw bɛɛ kan mali kasara ka jugu ka tɛmɛ afrique de l'ouest kasara bɛɛ kan deux mille dix-neuf kɔnɔ mali m menacélen don menaka mɔti mondoro a lajɛ kasara y'a bɛɛ sɔrɔ fagali y'a bɛɛ sɔrɔ fagali si tɛ tan duguma sanfɛ i y'a faamuya u k'u janto m na n'an bɔra an bɛ se s ma s de ye san ye segu u k'u janto s bɛ dugu o dugu la hali ni a bɛ bamakɔ capitale fɛnkɛ kɔnɔ yan bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan n'a dugu bɛ n'a quartier bɛ n'a tɔgɔ s ye yɔrɔ o yɔrɔ la mali kɔnɔ a janto nin dugu la dugu min tɔgɔ daminɛen don ni nin sigilandenw ninnu ye k'a to u k'u janto a la a dugu laban ye t tɔnbuktu tesaliti t t t bɛ dugu minnu na t t t bɛ mɔgɔ tɔgɔ minnu na a janto sinon ni kasara bɛ na ni fiɲɛ cira a bɛ jamiya ninnu sɔrɔ I y'a faamuya k'a to n'i y'a dilan tuguni u k'u janto nin sen kelen kan ni ala ma ko kɛ deux mille dix-neuf kɔni tɛ ban ni mali finitigilakaw m'u janto yɛrɛ la attaque wɛrɛ bɛ na kɛ ko karim y'a fɔ a ka di n ye k'a fɔ o tɛ dɛ a solution ye jumɛn fɔli in kɔfɛ fɔli in yɛrɛ de première partie i ma ni tubabukɛ bɔra a kala ma n' ye tubabukɛ a ɲɛfɔ a ɲɛ na ko deux mille vingt kɔnɔ nin bɛna kɛ amerikɛnw bɛ fɛn bɛɛ lutter lutter contre ces choses a kana kɛ cogo si la i y'a faamuya voilà donc kasara bɛ se ka kunbɛn cogo jumɛn na ka d'a kan ne ko mali o maralen bi araba dolo de fɛ i y'a faamuya mais indépendance tara alamisadon i y'a faamuya mais juma de b'a to mali bɛ ninakili o saraka jumɛn kan ka bɔ mali ye mali finitigilakaw ye ne ko kan o kan bi mali kɔnɔ kan o kan bi mali kɔnɔ misi jɛman kelen kan o kan bi mali kɔnɔ ni a kan mɔgɔ ka ca ni kɛmɛ bi segin ye bi duuru ye u ka misi jɛman kelen kɛ saraka ye

o fana bɛ kɛ ségrégation ye donc ne ko kan belebeleba in bɛɛ olu de kan ka misi wolonwula de y'a saraka ye nin ye deux mille dix-neuf de dɛ deux mille vingt ta n bɛ n'o fɔ n b'a la ka faama ninnu to yen dɔɔnin ka ɲɛmɔgɔ ninnu to yen dɔɔnin deux mille dix-neuf kɔnɔ n b'a la ka kuma min fɔ a bɛɛ ka réaliser a bɛɛ bɛ ka réaliser kelen kelen mais deux mille vingt kɔnɔ n bɛna prévention min kɛ ka di mali jamana ma n'a kasaraw tilara ka mali sɔrɔ

waati bɛ ban dɔrɔn a bɛ bɔ an tɔw de bɛ gɛrɛ minɛli tɛ ban wa bɛɛ ne ka tɔgɔ ye adama sangare
ne sigira ni se min fɔ cɛn o cɛ ni mali kɔnɔ
ze ayi ka
Nin bɛ dugu la cogo min na a bɛ tɔgɔ kunda ten o kɔrɔ ça veut dire nin tɔgɔ bɛ maa maa la i ko n'a fɛn fɛn bɛ jamana ɲɛmaa la n'a bɛ tɔgɔtigibaw la hali n'a bɛ tɔntigiba la i y'a faamuya i ko ko nin bɛɛ ani bɛɛ lajɛlen k'a janto a yɛrɛ la ni nin bɛɛ m'i janto a yɛrɛ la kasara b'a bɛɛ sɔrɔ fo deux mille vingt-trois ne sigilen fɛn fɛn minɛna o don na mɔgɔ jɛli minɛna a b'a la a bɛɛ tɔgɔ bɛ nin kɔnɔ ni min jamu t'a kɔnɔ tɔgɔ b'a kɔnɔ i y'a faamuya ka tila k'a fɔ ezanp debi ne ma ye in daminɛ de bɛ sun bu bɛ ma ikama jigin bɔ yen sun bɛ bu bɛ bɛ yen ma ika a b'a kɔnɔ n y'a fɔ wa kɛra kɛra i y'a fɔcogola kɛra bakarijancogola kɛra sa sa fana a ka ca a bɛ tɔgɔ bɛ nin kɔnɔ Wali minnu bɛ ka kasaraw kɛ n'u bɛ ka fagali ni fɛn ninnu kɛ n'a y'o tɔgɔ enquêter dɔrɔn a taga sɔrɔ ni sigilandenw kɔnɔ ne ko karamɔgɔ karim e bɛ sugo de wa ou bien n t'a dɔn mun de don wa i bɛ nin bɛɛ dɔn cogo min na o de bɛ ne kamanagan tuma dɔ la i m'a faamu ok ala ye dakan dɔ di ne ma tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko médium i y'a faamuya u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko sixième sens cinq organes de sens i y'a faamuya yɔrɔ a b'o kɛ école so la organes de sens ka faamuya duuru de bɛ hadamaden na mais wɔɔrɔ bɛ kelen kelenw na wɔɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu na k'a to olu bɛ fɛn minnu ye a tɔ t'o ye e bɛ ka jɔ dugumɛnɛ na ne ye dugumɛnɛ étudier ka ban e bɛ ka jɔ mɛnɛmɛnɛnin min na i sen kɔrɔ aw ka du kɔnɔ dɛ limɔgɔnin ninnu dɛ ne tilara nin bɛɛ étude la dɔnni kɔnɔ ka ban i ɲɛ bɛ pan min kunna ni kalo bɔra a korilen don a jɛgɛnnen don a jɛlen don a finnen don a kalo kalo mana jɔ Karim y'a taabolo étudier ka ban deux mille fo bi ka ne to première année la deux mille fo bi san o san samiya bɛ kɛ san hakɛya min bɛ na sɔrɔ bɛ kɛ sɔrɔ tɛ kɛ ne y'a sɛbɛn ka da i y'a faamuya la don kasara kasara mana kɛ san ka kɛ a bɛ ye do de b'a jira mɛ n ka ɲɛ ni fanga ka bon pa que ne y'a fɔ n bɛ sunɔgɔ n dɔrɔn tɔ bɛ oki pasɔn ye o ki pasɔn jumɛn k'an sigi ten k' miiri cogo tɛ U b'a fɔ ten ko n'i ye dɔnnibaga ye sunɔgɔ b'a la k'i jigi b'a kan kuma in bɛ fɔ de n'est-ce pas ko n'i ye morikɛ ye sunɔgɔ b'a la sufɛ la k'i jigi b'a kan voilà parce que ale kan ka ala wele wagati min na n'o y'ale sɔrɔ sunɔgɔ la est-ce que ale bɛ se k' ala wele ka mago ɲɛ a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ o de la su su yɛrɛ de ye ko ye wagati su yɛrɛ de ye ko ɲɛ wagati ka tila k'a di o ma e k'a to dolo ye koba ye Ɛɛ sisan ne bɛna message min di jamana ɲɛmaa ma ani jamanadenw ma nin tɛ mɔgɔ kelen kunko ye nin ye an bɛɛ lajɛlen kunko de ye, siga foyi t'a la, vraiment an ka wuli, siga t'a la, anw de ko ko anw de bɛ se ko la, oui, maliyɛn tɛ sɔn jɔnmaya ma, unhun, maliyɛn tɛ sɔn ko ka dɔ to a la, unhun, ɔ mun de b'a to maliyɛnw olu bɛ k'u sigi k'i tɛgɛ da i sen kan ni kasara jugu bɛ ka na jamana kɔnɔ mun de la Vraiment a ka di ne ye jamana ɲɛmaa a n'a ka minisiririso fɛn fɛn bɛ ko kunna a bɛɛ lajɛlen ka wuli u ka karamɔgɔ Karim sɛgɛrɛ vraiment vraiment Karim i ni félicitation ka kan parce que depuis an ye ɲɔgɔn dɔn karamɔgɔ Karim i ye fɛn fɛn fɔ i y'a fɔ k'a bila de dɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ kelen kelen kelen kelen kelen kelen kelen kelen wa lamɛnbagaw tuloba olu yɛrɛ tuloba u b'a dɔn fɛn min fɔra ni cɛn don ni cɛ tɛ fɛnma don don kelen an bɛ bila pe salilima ka tile kunnafoni de di mɔgɔ ma la la baro tɛkan don an bɛ tile kunnafoni de di mɔgɔ ma fɛrɛma karamɔgɔ kari de' ye baara daminɛ fo si fo bi a ye fɛn min fɔ jamana in kɔnɔna na a m'a fɔ ko karim yɛrɛ dɛ a ko k'ale yɛrɛ maliyɛnden dɔ ye i seko de kɛ mais mɔgɔw de kan ka fara e kan ka faso in tɔ jɔ mais ni mɔgɔ ma fara e kan i kelen tɛ se i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ kelen tɛ se ko kelen tɛ se ko la siga t'o la i y'a faamuya mɔgɔ kelen tɛ se ko la mali maabaw k'u janto mali la n bɛna segin finitigilakaw ka sɛgɛrɛ kan e maa o maa aw de ye finitigi ye turabuden dɔ bɛ yen u b'a fɔ turabuden ma ko masa solonmana masa solonmana masa solonmana masa solonmana de ye kelen fila fila kelen n bɛ jumɛn fara o kan i bɛ masa solonmana in kɔnɔ fɛrɛ sɛbɛn k'a bonya i y'a faamuya n'i y'a kɔnɔ fɛrɛ k'a bonya i bɛ mankusi placer a kɔnɔ mankusi de ye fila fila kelen n'a ka d'u ye u ka nin kɛ u ka bolola nɛgɛw kan sɔrɔdasi bɛɛ ka nin k'a ka bolola nɛgɛ kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka taa u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ kan o kan u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka tila ka kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ sɛbɛn k'a tun ni misi kelen golo ye parce que u ka dalameleke taara mali ka sɔrɔdasiw ka année taara misi ka so kɔnɔ k'a tun ni misi golo ye k'a bila u kunna Nin tɛ fɛn jugu ye misi ye fɛn juguya turabuden min bɛ ka fɔ solonmana ko ala de ye kira solonmana da o ka tɛmɛfɛn de ye solonmana ye ne karim m'a dilan nin tɛ soma kuma ye nin tɛ diɲɛ fɛn si kuma ye nin ye ala ka danfɛn dɔ de ka sanu ni fɛnkɛ ye turabuden min bɛ masa solonmana bɛ segin a kan k'a kelen kɛ bolola nɛgɛ kan bolola nɛgɛ sugu jumɛn don warijɛ sɔrɔla nɛgɛfin sɔrɔla o de ka ɲi
Warijɛ ou bien nɛgɛfin nɛgɛfin a tɛ kɛ dɔwɛrɛ kan a tɛ kɛ dɔwɛrɛ kan i y'a faamuya n'u ye nin sigi a kan ka solonmana kɔnɔ sɛbɛn ka mankusi sɛbɛn a kɔnɔ mankusi de ye fila fila fila kelen n'u ye solonmana sɛbɛn u b'a kɔnɔ fɛrɛ ka sɔrɔ ka mankusi sɛbɛn a kɔnɔ k'a kɛ bolona nɛgɛ kan k'a kɛ bolona nɛgɛ kan ni mɔgɔ min tenitigilamaw mais est-ce que maa wɛrɛ gansan bɛ se k'a kɛ wa mɔgɔ wɛrɛ gansan bon ni maa min bɛ turabu dɔn, unhun, maa min bɛ se turabu baara kɛcogo la, unhun, o k'a sɛbɛn k'a d'u ma u ka taa n'a ye fɛn ninnu fɛ yen, unhun, parce que ni nin fɔra a bɛ kɛ dɔw ɲɛna, unhun, ne sigilen don dɔrɔn k'u bɛɛ invité u ka na ne fɛ yen non ne b'a la k'aw protéger de sinon ne yɛrɛ alihamudulila i y'a faamuya wa maa o maa bɛ n dɔn fana sɔrɔdasi la, anhan, u bɛ taa u bɛ na Ala ta kɔfɛ fɛn t'u sɔrɔ Parce que ne se ka bɛɛ ta fɛn mais fɛn o fɛn gɛrɛla ne la ne yɛrɛ balimaw ne yɛrɛ somɔgɔ la ne yɛrɛ ka sigidala mɔgɔ la f'u bɛ kidali f'u bɛ u bɛ mali yɔrɔ o yɔrɔ la bi alihamudulila a t'u si sɔrɔ a i y'a faamuya ko n y'i ka numéro d'a ma n y'a d'a ma a ye n wele a ko kito a tɛ taa ko c'est un génie a banna e bɛ i b'a dɔn bamakɔ kɔnɔna tɛ e bɛ tɔgɔ kɛmɛ ni mugan de sɔrɔ Kɛ tɛ siga foyi t'a la c'est comme ça i y'a faamuya donc kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ mɛ sɛbɛn u k'a tu k'a kɛ sɛbɛnden ni misi golo ye k'a don u ka tenue jufa la i ye chrétien o nin kɛ ka bila i kun a t'i alléluia tiɲɛ i ye bisimilahi arahmani rahim i ye silamɛ o a kɛ ka bila i kunna a tɛ foyi tiɲɛ i ye dɔ yɛrɛ ye fana o a kɛ ka bila i kunna a tɛ foyi tiɲɛ i y'a faamuya voilà k'a to dɔnku misi minnu fɔra n'u ye sera ka nin sarakati bɔ camp kɔnɔ a bɛ mali kisi dɔɔnin fɔli nin ye belebeleba o de bɛ mali sɔrɔsi kisi kosɛbɛ ni mali ɲɛmɔgɔ ye kuma mɛn fɔli in dama a y'a janto a y'a janto camp bɛ mali yɔrɔ yɔrɔ la a y'a janto deux mille dix-neuf man di mali la hali bi a kasara ma ban camp bɛ mali yɔrɔ yɔrɔ la nin bɛ bɔ alamisa dolo de bɛ ka deux mille dix-neuf mara alamisa dolo jugu ye araba dolo de ye Jupiter de bɛ ka deux mille dix-neuf mara juguso de don nabi ka Nuhun ka so de don turabuden Nuhun ka so de bɛ ka deux mille dix-neuf mara Nuhun ka so bɛ kasaraw de fɔ a bɛ cɛnniw de fɔ a bɛ juguyaw de fɔ a bɛ kobaw de fɔ o bɛna bin jɔnni kan an ka faso kan parce que an ka faso maralen bɛ araba dolo de fɛ Et puis indépendance fana tara alamisadon de c'est comme mali maabaw ye farala ɲɔgɔn kan pur que mali bɛ se ka mɔgɔ min bɛna sigi mali kunna a ka se ka mali ninakili ka ɲɛ dolo indépendance a ma kɛ ne ɲɛna i y'a faamuya parce que ne yɛrɛ tɛ vingt-sept ans bɔ fɔlɔ yɛrɛ i y'a faamuya donc indépendance de tara depuis mille neuf cent soixante a tara kun min na a ma kɛ ne ɲɛna mais ne b'a dɔn a kɛra kun min kama dolo y'a jira n na n y'a ɲɛɲini n m'a ɲɛ dɔn i y'a faamuya wa maa o maa bɛ yen fana k'i bɛ se ko la k'i bɛ se ko la k'i ye mori ɲuman k'i bɛ se ko la k'i ye fɛn fɛn ɲuman ye i jija i ka finitigilaka ninnu bɔ i y'a faamuya sinon wolomuso minnu bɛ yen k'u sigilen bɛ k'u denw bɛ kɛlɛdaga la a ye wuli a ka denw ka ko ɲɛɲini a y'a ɲɛɲini u bɛ ka faso de lakana mais aw lakana k'u to faso lakana la o bɛɛ k'i ka devoir kɛ quoi et puis ne t'a fɛ jamana kɔnɔ a ka to dɔrɔn ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ma parce que e bɛ nin pati la o pati mɔgɔ in bɛ pouvoir la a bɛ k'e ɲɛna k'e ka tugu e kana na tugu dɔ in kɔ k'o dɛmɛ misala IBK bɛ ka jamana mara ni IBK kogo min pɛ-pɛrɛnna ka IBK to eh, eh, fanga kunna Sumayila Sise camp ka mɔgɔw kan ka wuli ka kogo in bari mais olu b'a fɔ non an ka to kogo in ka bin ni IBK ka kogo in binna n'an yɛrɛ nana an ka kogo in bɛ jɔ mali ci cogo de filɛ nin mali cilen don patiko de la i y'a faamuya dɔnku an dun kan ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ jamana kelen mɔgɔw de ye patiko in tɛ foyi ye ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ place ɲini dɔrɔn la
parce que n'i ye parti fɛn fɛn ɲininka a bɛɛ ko k'olu de ka kɛ olu de ka sigi pouvoir la mais dɔ ninnu olu mago t'olu la voilà olu ko dɔ ninnu ta ka tiɲɛ dɔrɔn olu k'o ta ka tiɲɛ dɔrɔn. olu de kan ka fara ɲɔgɔn kan Ah! baara ka jamana bɔ tɔɔrɔ la ka jamana bɔ gɛlɛya la non a man nɔgɔn Non, k'a to vraiment. an bɛ an bɛ avancer an ka avancer i y'a faamuya Awɔ, an ka taa bi baro o ye baro jumɛn o don na an ye baro dɔ kɛ ka so wɔɔrɔ ɲɛfɔ dolow kɔnɔ bi an bɛna so wɔɔrɔ tɔ ɲɛfɔ ni heure m'a ta an tigɛ ma nɛti maaw tun pereselen don ko o don na k' ye pan da kalo dɔ kunna ne ko ko c'est par étape ni ala sɔnna a ma ko n'an sigira siɲɛ wɛrɛ k'an b'an da don la n k'olu pereselen don wa i y'a faamuya o don na an ye tasumaso saba ale ni bɔgɔso saba fɔ bi an bɛna fiɲɛso saba ale ni jiso saba de fɔ o maaw n'o sera ka ban bi ɔ bagan wɔɔrɔ tɔ fana mɔgɔ bɛ wele la o don i ye bagan wɔɔrɔ fɔ a tɔ y'anw ta ye parce que ne ko ne bɛ diɲɛ expliquer k'a daminɛ 1900 na i y'a faamuya 1900 ka na se fo 2052 ma i y'a faamuya donc olu bɛɛ sigilen don ka waati kɔnɔ i y'a faamuya voilà et puis i ka kɛ émission na dɔrɔn i ka kuma i ka fɛn fɔ u ka content o de ka d'u ye mais personne ne veut convertir u t'a fɛ ka fɛn foyi de ta ka ɲɛsin dɛmɛ ma u ka kuma in lamɛn dɔrɔn Karimu i ka émission ka di Karimu comme ça Karimu ye nin fɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya ka investigation kɛ pour que jamana in ko bɛ se ka sinsin cogo min na i y'a faamuya k'a to a ko ka ca dɛ hmm? yɔrɔ mɔgɔ kelen se ka jamana jɔ mais mɔgɔ kelen kelen ɲɔgɔnna mana caya ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ni belebeleba de ye kana tigɛ kelen na e kelen ka vote mana fara dɔ ta kan a b'a to bɛ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ t'o la i y'a faamuya Nka siga foyi t'o la. bon nin bɛɛ la fana fadenyaw ni fɛnw bɛ tila ka tugu i kɔ Ye! i y'a faamuya Ee, kana o kuma yɛrɛ fɔ dɛ. a ko ka ca Ee, kana o yɛrɛ fɔ dɛ. i y'a faamuya mais ko kɔnkɛran k'u k'u sigi k'anw ta ye jamana ko ye Aw ta tɛ- ni aw ta pɔsi tɛ. kɔnɔna ayi ne ni karamɔgɔ tɛ kelen ye Bana. i y'a faamuya i ko k'i ta ye pɔsi ye ne ko n ta ye jamana ko ye parce que Aw tɛ ne ka kelen. dɔnni bɛ a apporter don dɔ la ne ka dɔnni bɛ hɛrɛ lase ne ma don dɔ la hali ni n taara a pratiquer Amérique n bɛ hɛrɛ sɔrɔ i y'a faamuya donc ne bɛ faso de bɔ fɔlɔ a daminɛni ka suma mais k'a to a bɛ laban tiɲɛtigi ta ma i y'a faamuya ala ka tiɲɛtigiw dɛmɛ o de n'i bɛ tiɲɛ kan i man ka siran siran zéro voilà siran zéro mais n'i bɛ nkalon kan ka i sigi nkalon kan nkalon b'a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ dɛ ok donc an bɛ don o jamakulu kɔnɔ jamakulu dɔ bɛ yen mɔgɔ min bangena le 22 mai ka se le 21 juin ma o ye fiɲɛso fɔlɔ maaw ka jamakulu ye fiɲɛso fɔlɔ maaw awɔ an b'a fɔ olu ma ko baadudenw dolow kɔnɔ nka olu maralen bɛ tubabumoriw fɛ ko Gémeaux jamakulu olu de bangena le 22 mai le 21 juin dolo cɛman don fiɲɛ don funufunu don i y'a faamuya voilà fiɲɛ min bɛ wuli ka poussière wuli ka se ka mɔgɔ nɔgɔ o fiɲɛ sugu de don o bɛ mun fɔ ka ɲɛsin ɲɛnama ma an bɛna da don o la i y'a faamuya fiɲɛso filanan o de ye furusodenw mɔgɔw ka so ye furusodenw tubabu moriw ko o ma ko balansi mɔgɔw olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bangena le 23 septembre le 22 octobre olu bɛ bɛn fiɲɛ jumɛn ma ninakili so fara ɲɔgɔn kan so i y'a faamuya voilà n'an bɔra o kɔnɔ fiɲɛso sabanan o ye mɔgɔ jumɛnw ye mɔgɔ minnu bangena le 21 janvier le 19 18 février o fiɲɛso sabanan ye a bɛ fɔ olu ma jigiso verseau mɔgɔw ka so o ye maaba damadɔ bange o maaba dɔ de bɛ ka mali mara bi
N'o ye ibrahim boubacar keyita ye a mɔgɔba dɔ y'a mara ka ban n'o y'an yɛrɛ balimakɛ an tɔntɔn n'o ye alpha oumar konare faamuya an bɛna da don kuma kɔnɔ an bɛ ɲɛfɔliw kɛ i y'a faamuya ok o fiɲɛso fɔlɔ n'i bangena ka bɛn ni o ye garijɛgɛ dɔgɔmani dolo don o ye maa ye maa minnu bangena le 22 mai le 21 juin garijɛgɛ dɔgɔmani arabadon dolo de b'olu mara arabadon dolo de b'olu mara olu mɔgɔw ka basigibaliya de bɛ olu mɔgɔw mago sa i y'a faamuya o denmusonin k'a to n'a ma wuli k'i jɔ n'a ba ma wuli k'i jɔ a bɛ furu saba furu fila k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ i y'a faamuya o denkin n'o min janto muso fɔlɔ bɛ ptu filanan bɛ ptu sabanan bɛ bɛjɛ sabanan o bɛ na o de muso muso i y'a faamuya kaba a donso bɛ yen o mɔgɔ barikalen olu mɔgɔ jɔyɔrɔtigi olu bɛ bangedon jumɛn na sa o de ye araba ye fɛn fɛn mana na ni araba ye ka bɛn ni mɛlɛkɛ jiginta ni yɛlɛnta ninnu ka waati ɲuman ye o bɛ kɛ ni hɛrɛtigi ye fo ka taa fɔ a sara mais o den fakulen bɛ bange don dɔw la o k'u janto parce que sanw fana b'a tɔ juguya bagan min bɛ ka marali kɛ o b'a tɔ juguya tasuma ni fiɲɛ ni bɔgɔ ni ji bɛ ka waati min mara olu b'a tɔ juguya walima k'a tɔ nɔgɔya o dolo kɛlɛbaga ye alamisa dolo de kuntaala jan de to maaw ka ko kɔnɔ fiyewu o maa dɔ ye jumɛn ye dɛ kadafi labanna cogo di mohamed kadafi ale tun bɛ jamakulu in fɛ an ka pan ka na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ modibo keyita a daminɛni tun ka ɲi bɛɛ ko socialisme i y'a faamuya an bɛɛ ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais modibo keyita a labanna janfa de ma i y'a faamuya voilà o kɔfɛ américain ka président bɛ bi donald trump gémeaux don n'a m'a kɔlɔsi u bɛ jaabi da a ku la i y'a faamuya n'an bɔra o kɔnɔ voilà balontanna dɔ bɛ yen ko Mohamed Salah a bɛ na a ka faso kɔnɔ a se ka foyi kɛ mais n'a taara tubabu la diɲɛ bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ Salah ma se ka foyi ka faso kɔnɔ ni jamakulu mɔgɔ n'i m'i janto i ka ko ɲɛlen yɛrɛ dɛ o bɛ se k'i balo ka bɔ yen a mɔgɔ dɔ ye jumɛn fana an ka premier ministre min bɔra ye Soumeylou Boubèye Maïga E ka ko ɲɛlen wagati min na dɛ i kɛlen ka i seko ni damayira bɛɛ kɛ dɛ unhun u bɛ se k'i n'i senkɔrɔ macɛ k'i senkɔrɔ macɛ ni fiɲɛ se a yɛrɛ a yɛrɛ taara hali mɔgɔ ma f'a ye n'est-ce pas parce que a ye jama jama y'a kɔn anhan bɛɛ la ko taa ka bɔ yan n t'i fɛ awɔ ko taa ka bɔ yan n t'i fɛ awɔ ka sani maa ka e maa ka taa ka d a a koron oui a yɛrɛ ye démission arandi ka bɔ ça c'est bien o ɲɛna sinon Kadafi y'i tulo gɛlɛya o fagara o fagara Modibo Keita o fagara walahi wa Donald Trump k'i kɔlɔsi I y'a faamuya comme o ye tubabu ye olu ka ko sɛgɛsɛgɛlen don, janto i yɛrɛ la o kɔrɔkɔ ka ɲi, i y'a faamuya et puis olu donfan n'u bɔfan ka ca, kojugu, a mɔgɔ bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ garisigɛ sɔrɔ a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ mais ka si kɛ nafolotigiya la o de ka gɛlɛn, a ka gɛlɛn a mɔgɔ bɛ kalan fo ka kalan ka dama tɛmɛ mais a mɔgɔ min ka ko bɛ laban o de ka gɛlɛn, o ka gɛlɛn, donc n'olu m'u janto olu musokɔrɔba lama de bɛ t'u sigi faso kɔnɔ ou bien olu yɛrɛ bɛ t'u ka du san k'u sigi yen fɛn jumɛn b'olu sɛgɛn fana jinɛ saba de bɛ k'olu ka so mara sigifɛn saba sigifɛn saba awɔ he n'u m'u janto a mɔgɔ aa kasaratigiw don hɛrɛtigiw don nafolobatigiw don mais a tɛ kuncɛ ka ɲɛ wa mun b'olu sɛgɛn fana olu ka kuma ko juguya yɛrɛ fɔ ko damatɛmɛ ko jugu o de b'u sɛgɛn o de bɛ tila k'olu sɛgɛn Ɛ kɛmɛ t'e bolo ne taara fɔ ne ɲɛna ko miliyɔn b'e bolo ne bɛ se ka hinɛ e la ne tɛ hinɛ e la da ne b'a fɔ min b'e bolo o tɛ ne bolo e bɛ ne ka e sɔn ne tɛ yɛlɛ ne ma bon a bɛɛ tigɛ dabaraba ye ka d'a kan ni min marala tasuma fɛ o tasuma ni fiɲɛ olu bɛ ɲɔgɔn alimenter i y'a faamuya ni min bagara bɔgɔ fɛ o y'a ta damata ni min marala yiri fɛ ni min marala bara min fɛ voilà olu bɛɛ n'u damataw don i y'a faamuya ni jamakulu de b'an ka gouvernement kɔnɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ la donc aa janto n'a mɔgɔ bɛ mara la u k'u janto mara la sinon finition zéro et puis n'a mɔgɔ ka garisɛgɛ gɛlɛyara bɛɛ ka ko gɛlɛyara n'i m'a bila a ka dakan baara sira kan a b'i si kɛ tiriki tɔrɔkɔ i tɛ karamɔgɔ ɲininka a la Mali la i tɛ karamɔgɔ tɔgɔ f'a ɲɛna k'a ma fɔ a ye mun ka nasi ta ou bien sɛbɛnnen ta mais foyi foyi dakan ye tiɲɛ sa a bɛ fɔ nin ne ma dakan bangena san min na kalo min na don min na n'a dɔnna ne ta ka ɲi ne ta man ɲi o bɛ ɲɛ f'i ye k'a tu siga t'o la a ye namara ti dolo la dakan ye tiɲɛ dɛ n'i t'a dɔn i t'a dɔn mais ale ni buruju gosi bɛɛ tɛ kelen buruju ni dolo bɛɛ tɔgɔ kelen ye dolo de ye langue bɛɛ la u bɛ se k'a faamuya joona cogo min na a bɛ fɔ nin fila bɛɛ de ma astrologie hmm. a bɛ fɔ turabu de ma géomancie géomancie awɔ dolo de ye diɲɛ dɔnni bɛɛ fɔlɔ ye hmm. dɔnniba saba de bɛ diɲɛ kɔnɔ Dɔnni fɔlɔ o kɛra dolo ye filanan dolo kɔfɛ turabu nana sabanan turabu kɔfɛ siko nana dɔnni sɛbɛmaw banna dɔnni baro fɔ o kɔfɛ sa a ka koloninw n'a ka fɛn olu bɛɛ secondaire a ko tɛgɛ filɛli ni tɔw tɔw tɔw tɔw tɔw nana u jɔ dolo karamɔgɔ an bɛ se k'an sigi diɲɛ bɛ kɛ cogo min na san bi saba ni wɔɔrɔ sigiyɔrɔma wolonwula a bɛ bɛn san kɛmɛ fila ni bi duuru dɔɔnin de ma o b'a sɔrɔ an tɛ yan a bɛ se ka kɛ o b'a sɔrɔ an mɔdenw de ka tilew bɛ yen ou bien an tulomasamaw ka tilew de bɛ yen siga t'a la an b'a fɔ wa ne yɛrɛ bɛna a kɛ vidéo ye k'a bila YouTube kan aw ka émission sababuya la ka tila ka sɛbɛn a bila parce que n ko savoir connaissance il faut k'a partager au plus grand nombre tout à fait i y'a faamuya k'a to ko i ma nɔgɔ n ye denmisɛnnin ye nka ma jeniyɔrɔ fin i y'a faamuya donc o denmisɛnnin ka furu gɛlɛya min fɔlen filɛ k'a tɛ to furu kelen na ni min bɛ furu la o ja bɛ tigɛ bi i ja kana tigɛ Karim tɛ kuma fɔ ko min solution t'a bolo N tɛ fɛn fɔ ko min solution t'an bolo n'a kɛra jamana ye o n'a kɛra mɔgɔ ye o n'a kɛra signe ye o n'a kɛra ko o ko ye n bɛ fɛn o fɛn fɔ n b'a solution ɲini i y'a faamuya docteur b'a ka doctorat de ɲɛdɔn k'a to yɛrɛ animateur i b'i ka animateur de ɲɛdɔn sinon ni ne bila o la n tɛ foyi dɔn o la dolo turabu i y'a faamuya a b'o cogoya la donc n'an bɔra o fiɲɛso mɔgɔw kɔnɔ fiɲɛso filanan an bɛna an da don olu la fiɲɛ barikalen fiɲɛ nafama o de ye mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ bange le 23 septembre le 22 octobre 23 septembre le 22 octobre maa minnu bangena an olu wagatiw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn n'a ɲuman wagatiw ye aa k'a to diɲɛ hɛrɛbatigi dɔ filɛ diɲɛ kunkobatigi dɔw filɛ diɲɛ maganbatigi dɔw filɛ diɲɛ manduman dɔw filɛ Hmm? a muso hmm. a cɛ hmm. ha diɲɛ kanumafɛn ko n'u taara o la u bɛ ɲɛ sɔrɔ olu la kosɛbɛ n'o ye feere luxe beauté ninnu ninnu an ka mɛsi ninnu mais i b'a dɔn min bɛ ne kamanagan dɔnni kɔnɔna na u b'a fɔ ko ko ninnu bɛɛ feereli haramuyalen don o de bɛ ne kamanagan voilà k'a to diinɛ ni an ka bololafɛn ninnu an taara kow don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ fɛn ninnu cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjalan ni baji cɛ nka ni ne ni karamɔgɔ dɔ kɔni sigira ne bɛ nin fɔ ne bɛ ɲininkali k'a la n'est-ce pas ni Ala sɔnna voilà u bɛ fɛn ninnu bɛɛ n'i ka faamuyacogo don kojugu ni kerecɛnw fana olu b'a fɔ foyi t'a la ni silamɛ b'a f'i ɲɛna olu b'a fɔ a man ɲi ni dɔ wɛrɛ y'a fɔ olu bɛɛ b'u ta fɔ i y'a faamuya voilà donc sinon tulumu yɛrɛ ninnu ni fɛn ninnu filɛ n'an k'an bɛna da don o yɛrɛ la fitini dɔrɔn ka don a kɔnɔ tulumu ninnu filɛ nin i ma ye farafin i ma ye diɲɛ mɔgɔ mun ne dabali ban an tɛ sɔn ka kun n'an yɛrɛ ta de fo walita kuranɛ in nana ka bɔ arabula de a ma jigin an ka farafin kan i y'a faamuya mais an an b'o dɔn bi ka tɛmɛ olu kan téléphone ni fɛn minnu bɛ yan mɔbili dɔw bɛ yan i b'a sɔrɔ hali a tɛ ka boli Amérique mais a b'an bolo yan i y'a faamuya e farikolo finman ɲumannin non i t'o fɛ dɛ ko fo t'i peau dépigmenté wa quoi donc ka taga i farikolo falen o de tulumu de o de la fɔ k'a man ɲi et puis ala dun ye danni finmaya ye mais f'e k'i yɛrɛ kɛ jɛman ye siga t'o la dɛ dɔ fana b'an cɛw la parce que u b'a kɛ cɛw kama parce que cɛw fana bɛ an bila la olu b'a fɔ an bɛ muso jɛman de fɛ an tɛ muso finman fɛ a bɛ to k'o fɔ i ka finmannin kale ka de kɔrɔ a ko dɔ bɛ jigin o kɔnɔ dɛ o b'a fɔ nin fana y'i kɛ cogo min e jɔn fana kan kɛ ten o dun daɲɛ de y'o ta ye e mana yɛlɛma cogo cogo e tɛna se ka kɛ nin ye o de la ne y'a choisi ka émission in kan na kojugu Sinon n bɛ kan caman mɛn, i bɛ kan caman mɛn, i y'a faamuya voila donc sinon hali o tulu n'o fɛn ninnu filɛ nin ye ni kansɛri bana ye mɔgɔ minɛ a ko bɛ ka bɔ telew bɛɛ la diɲɛ star ba bɛ ka lutte contre le cancer et pourtant a dun bɛ ka tulu feere fɛn minnu b'a bila mɔgɔ la et pourtant a bɛ k'olu de kɛ tuguni donc diɲɛ suma man di ni mɔgɔ min sigira ko diɲɛ ka basi a bɛ taa k'i to siga t'o la dɛ i y'a faamuya i bɛ se k'a sɔrɔ i ye actrice ba fɛn fɛn ye i ye acteur ba fɛn fɛn ye presque cancer de bɛ k'a bɛɛ faga a bɛɛ faga kelen kelen kelen mais cancer ma ɲɛdɔn. A ma ɲɛdɔn, a ma ɲɛdɔn, a ma ɲɛdɔn, u b'a fɔ tulu min don, bana sugu jumɛn don, a ma ɲɛdɔn, fɛn sugu jumɛn don, effectivement a nana cogo di, unhun, cancer ma ɲɛdɔn, unhun, i y'a faamuya, unhun, donc an bɛ b'o kɔnɔ, unhun, an bɛ don furusoden mɔgɔw ka ko kɔnɔ, unhun, furusoden muso, unhun, i man'i ta i ka cɛɲɛ n'i ka pariko jugu fɛ, an, ka d'a kan dolo min bɛ k'olu mara, unhun, o ye juma dolo de ye, unhun, olu ka don ɲuman bɛ bɛn juma de ma, unhun, u ka don jugu, kosɛbɛ, o den fo ni o den ko gɛlɛntigiw olu bɛ bange tarata mais f'u ka bɛn tarata waati jugu ma parce que ni nin fɔra dɔ b'a fɔ e ne bangena tarata dɔ la dɛ mais nka miliyɔn bɛ ne bolo bi i y'a faamuya kuma in b'a sigi parce que dolo ɲuman bɛ jigin heure kɔnɔ seconde kɔnɔ minute kɔnɔ heure kɔnɔ journée kɔnɔ san kɔnɔ mois kɔnɔ bagan tan ni fila in dɔ la kelen olu ka jigin n'olu ka falen falenli de bɛ bɛn ni dɔ ta nɔgɔya ni dɔ ta gɛlɛya ni dɔ ta tiɲɛn a faamuyara sisan musomannin kan'i da a ka cɛya ma a ka wari sɔrɔ ma denmisɛnniya na finition fana t'olu ka ko kɔnɔ ninakili fiɲɛw don n'u bɛ du lafiyalen musokɔrɔba fara denmisɛnnin kan n'a b'i ka so an ka taa don o jamana ɲɛmaa dɔ jumɛn ye Poutine irisiw ka président an ka Musa Tarawele, unhun, o tun don, u ka dɔnkilidalaw bɛ yen f'a kan bɛ se diɲɛ bɛɛ dɔnkilidala ko Lil Wayne, kosɛbɛ, Americain ka dɔnkilidala don, unhun, unhun, o fana bangena nin signe kɔnɔna na, ne bɛ damadɔni dɔrɔn de ta k'olu di, siga t'o la, i y'a faamuya sinon a ka ca, mɔgɔ caman bangena a kɔnɔ hali den dɔw bangena a kɔnɔ parce que an bɔra kalo in kɔnɔ, unhun, dɔɔnin, unhun, i y'a faamuya, unhun, o mɔgɔw maralen bɛ ninakili fiɲɛ de mɔgɔ fɛ, unhun, i y'a faamuya, baasi t'a la, olu ka basigibaliya bololafɛnw na o de ka ca o mana hɛrɛmafɛn sɔrɔ mana nafololafɛn sɔrɔ cogo o cogo a caman de bɛ yɛrɛkɛ i y'a faamuya donc don ka bɔ o muso de bɛ to palen ni cɛ ɲɛko ɲumanw na wa a caman laban u ka so dɛ
fiɲɛso mana diɲɛ den o den mara diɲɛ muso o muso mara diɲɛ cɛ o cɛ mara n'i m'i jija n'i m'i cɛsiri hali ni muso tan furu ko ne ko a tan bɛɛ tɛ to yen ou bien hali ni furu tan de kɛ n'i m'i kɔlɔsi i bɛ laban i kelen ka so de kɔnɔ
O de y'a to dɔw bɛ sa la kelennamɔgɔya la dɛ mɔgɔ bɛ tila k'a fɔ a ma kɛ ka ɲɛ donc n'a tun y'a kɛ ka ɲɛ ale tɛ ale ba nɔ foyi ti nin na ale fanincinin ka se foyi ti nin na ale tanti ba sinamuso ka foyi ti nin na nin ye dakan de ye dolokaramɔgɔ bɛ k'a di cogo min na ani mɔgɔ Ɛ nin yɔrɔ la dɔ ka duloki fo wasiji bɛ jigin cɛ tu sera ne ka san san yɛrɛ parce que ne bɔra émission donc ni nin b'i la wuli ka se dolokaramɔgɔ ma sinon i bɛ nasi ko k'a mun n yɛrɛ bɛ nasi bɔ dɛ i bɛ tila ka wusuta wusu n yɛrɛ bɛ wusulan bɔ dɛ i b'a fɔ mais malgré tout wuli k'a ɲɛɲini i ta kun k'a dɔn e ka bɔ a kɔnɔ
i y'a faamuya parceseke ne bɛ taa fɔ waati dɔ i fana bange waati dɔ san kurusan yemakɛ porofɛ an kuntigi mamadu kisi nɛmaba ye bɛnma ko fɛ ɛseke bɛn kɛ kari o kuma t'a la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ b'a fɔ ni cɛ ni cɛn ta dɔn k'a ko ka gnen ka da kun min kan ma fɔ dɛ ka kan ne tɛ kari ma ma a ma se i ka so

i y'a faamuya nka fɛn o fɛn mana jɔyɔrɔ sɔrɔ u b'u tan janfa la k'u tan juguya la u tɛ se k'a bɔ plasi la i y'a faamuya kuma de ka nɔgɔ a mɔgɔw fana ma kuma ka ɲi n'u kumana i fɛ misali la dɔrɔn n'i m'i janto n'i ye muso ye i bɛ jarabi a cɛ la n'i yɛrɛ ye cɛ ye i kunkolo bɛ keleku n'a muso ye parce que a bɛ se kuma na i y'a faamuya n bɛ dan yen n bɛ dɔɔnin dɔrɔn de fɔ sinon nin signe kelen kelen ne bɛ se ka kuma ninnu kan fo san kelen explication dama a tɛ ban dolo kɔnɔ a tɛ ban ye fitinin dɔrɔn ye wa nin fitinin bɛ cun caman ka duloki kɔnɔ b'a fɔ oke an bɛ taga fiɲɛso sabanan na fiɲɛso sabanan o ye san ɲɛbila fiɲɛ san ɲɛbila fiɲɛ an sigilen dɔrɔn fiɲɛ dumannin dɔ bɛ se ka na mɔgɔw fɛ ka fiyɛ ka tila ka tɛmɛ f'an b'a fɔ cɛ humidité bɛ nin yɔrɔ in na o fiɲɛso de ye jigiso ye diɲɛ jigintan mɔgɔ jigintan ɲɛ jigintan tɛ a ko tɛ sunɔgɔ dɛ i y'a faamuya diɲɛ ye jigiya so de ale so de bɛ jigiya di adamaden ma a turabuden de bɛ bɛn badara ali ka so de ma fila kelen kelen fila a kɛcogo dɔw bɛ yen i y'a faamuya n'i ka ko tɛ ka marché a b'a la marché un coup wa badara ali kelen fana o de kɛra ka mɔbili dilan mɔbili tɛ sen fila a bɛ ɲɛfɛ sen fila bɛ kɔfɛ kosɛbɛ voilà o ye badara ali tɛmɛ fiɲɛ de ka sɔrɔ ka nɛgɛ dɔ sude cɛmancɛ la ka na o branché fanw na tubabukɛ ye mɔbili dilanni turabuden badara ali de ye wa kuran dilanna diɲɛ mɔgɔba min ye kuran dilan n bɛna a ka fɛn tɔw di don nataw la ale bɛ verseau jamakulu kɔnɔ o de ye mɔgɔ minnu bangena le 21 janvier le 18 février A bɛ fɔ olu ma verseau jamakulu an b'a fɔ jigisodenw i y'a faamuya diɲɛ maaba jumɛn bangena nin waati kɔnɔ cɛba min bɛ kira kɔ kɛlɛ la ali sajaja badara ali ale ka waati de ye nin an ka ɲɛmaa fila de bɔra nin kɔnɔ ibrahim boubacar keita président min bɛ bi tɛmɛnen n'o ye alpha oumar konaré

ale bangena ni so in kɔnɔ ale fana bɛ nin kɔnɔ i y'a faamuya a maaw ka ca ne bɛ damadɔnin dɔrɔn de ta ka citer i y'a faamuya voilà sinon bob marley fana bangena ni jamakulu in de fɛ o la tun ma si sɔrɔ i y'a faamuya tɔgɔ kɛ ne kala minɛ voilà mais labanma kala labanma ko ka si la

I tɛ kuma kan i ka i ka a fɔ a ye ne tɛ bɛ na kuma a kan n bɛna kuma a kan bɛ bɛ yen mais mun y'ale kunnaja sigilan se kelen mun y'ale kunnaja a k'a janto jamana in na i y'a faamuya ale b'a ɲɛ maaw ye de mais mɔgɔ tɛ se ka ɲɛ ale o dolo de bɛ IBK la donc ni u ma wuli k'a dɛmɛ parce que a y'a dɛmɛ jamana kama sa aw kana dɛmɛ a yɛrɛ kama i y'a faamuya ale bɛ bɔ yen président wɛrɛ bɛ na, kosɛbɛ, et puis ne kan bɛ génération future de ma anw yɛrɛ ka génération ne bɛ ka lutte fɛn o fɛn kɛ lutte fɛn o fɛn mener génération future de ko don, nin cɛkɔrɔba in ko man di ye o to yen i janto i ka jamana na, banna,
nin musokɔrɔba in ko man di ye o to yen a bɛ wuli ka bɔ yen a mɛnna cogo o cogo a si tɛ nɛgɛ bere kɛ a bɛ bɔ fanga na, walahi a bɛ taa, dɔwɛrɛ bɛ na, siga foyi t'o la, i y'a faamuya donc o bannen don k'u janto o la, unhun, an bɛ

o bɔra yen ka na se san ɲɛbila fiɲɛ ma n'i y'a ji mana na a man di jɔn ye mɔgɔ si ni san nana bɛɛ bɛ content et puis fiɲɛ dumanli de bɛ tila ka na avant ou bien après i y'a faamuya o de so bɛ ni mɔgɔw mara i y'a faamuya an b'a fɔ ninnu ma jigiso mɔgɔw nka ninnu fana ka daminɛw ka di camancɛ t'u ka ko la laban ka di I bɛ kɛ ka waati fɔlɔ bɛɛ k'o ta o kelen a nana se gɛlɛya ma k'an t'a fɛ k'an t'a fɛ a tilara ka gagner a fa ni na ba ni na fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra ma n'est-ce pas réseaux sociaux sanfɛ a kɛra wulu ye ka kɛ fali ye ka kɛ fɛn sugu bɛɛ a waati ne tun bɛ énervé ɲɛmaa kɛra cogo cogo u b'a kɛ ordinateur ordinateur nana kojugu kama koyi Ordinateur siga t'a la a nana tiɲɛni dɔrɔn a bɛ ɲɛli kɛ dɛ mais a bɛ tiɲɛni min kɛ est-ce que a b'o ɲɛli kɛ voilà parce que hadamaden yɛlɛma ka kɛ fɛn sugu bɛɛ ka kɛ fɛn sugu bɛɛ i y'a faamuya mais n'a fɔra e ka jamana ɲɛmaa k'o yɛlɛma k'o kɛ fɛn sugu bɛɛ aa olu ye dɔgɔyama ye ko n'i ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔgɔyara c'est comme jamana yɛrɛ de dɔgɔyara mais min fana f'i ye kɛ Mali tɛ maaba dɔn dɛ ne y'o f'i ye Mali tɛ maaba dɔn, ne y'o f'i ɲɛna, i y'a fɔ walahi, unhun, Mali tɛ maaba dɔn, siga t'a la, n'an dun ma maaba dɔn, unhun, an bolo k'an bɛ taa cogo min na an tɛ taa ten, ayi an tɛ se ka taa ten Kayatu, hali dutigi n'a tɛ ɲuman kɛ, unhun, e dun b'a dɔn e ka dutigi de don, unhun, fɛn dɔ bɛ yen i t'a k'a la wo, siga t'a la, hali n'a bɛ n'a bɛ sira jugu kan, unhun, i bɛ se k'a lasigi mɔgɔ bɛ den mɔgɔ de bɛ den dɔ wolo o b'i ladi o, siga t'a la, a ba i bɛ ka min kɛ nin tɛ ko ye tan dɛ, unhun, i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan, unhun, sɔn nɔgɔya la, unhun, mais n'e nana komi e de b'a mara e dun wolola a sen kan e bɛ se k'a fɔ k'e bɛna pɛrɛn a kun na ayi i b'a dɔn mun y'o se Mali yɛrɛ fana ma arabadon dolo bɛ mun fɔ Mali bangena ka bɛn doloso ma vierge ka so de don o doloso bɛ mun fɔ kuma misɛnmannin cayali Maliyɛn kunkolo ka ɲi kojugu mais pratique la zéro fu théoriquement an bɛ kuma an ka soju la loi ka appliquer i bɛ kɛ ka loi appliquer a ka kɛ tan a ka kɛ tan a ka kɛ tan n'i ye loi sigi o maa o maa kelen kan a b'a fɔ ee a ye ne ta annuler bon il faut voir siga foyi t'o la fɛn minnu bɛ yen yɛrɛ ni faama ninnu dɔw bɛ ka ko dɔw kɛ ni tubabula don k'a tu mun ye tubabu ko diya ne ye a b'a a bɛ démissionner ou bien a bɛ taga a yɛrɛ empoisonner k'a faga mais o de bɛ tila ka kɛ an ka mɔgɔw content ko ye ka kojugu kɛ ka sonyɛliba kɛ ka datugu u kan ka datugu ko min na u kan k'u yɛrɛ faga ko min na u bɛ bɔ plasila ka tila tu bila plasi wɛrɛ la an ka fa minnu min na de an ne juma kɔmi an ka sɔrɔ so minnu na de bɛ an ne juma ji ka perez u bɛ yen u tɛ zze u tɛ kɔntan ni yɛrɛ u bɛ perezɔn na bɔn nafa jumɛn b' la nafa
i y'a faamuya théoriquement on est bien mais pratiquement on est mauvaise hali baara ma d'an ye non an tɛ baara fɛ Maliyɛn bɛ baara min fɛ bɛɛ ko k'an ka taa sigi bureau kɔnɔ k'an sigi
mɔgɔ si t'a fɛ ka wotoro pousser mɔgɔ si t'a fɛ ka taa jita kɛ mɔgɔ si t'a fɛ ka manœuvre kɛ n'i yɛrɛ y'o daminɛ k'u b'a fɔ i ma ko gawatara i yɛrɛ teri de olu de b'i lamuruti ok regarde quatre-vingt-dix-huit ne ye dolo kalan daminɛ k'a sɔrɔ n bɛ san duuru bɛ san ka na tila dolo kalan na 2008 unhun i y'a faamuya unhun donc ne tɔɲɔgɔninw bɛ temps mun sɔrɔ ka taga yala yala ni fɛn ninnu na ne ma tugu olu si kɔ n'i tɛ n ye cɛkɔrɔba dɔ kɛrɛfɛ i bɛ n ye musokɔrɔba dɔ kɛrɛfɛ kosɛbɛ donc n'i nana o nafa bénéficier waati min na u b'a fɔ ko e cɛ nin ye faama dɔ den ne fa ye sɛnɛkɛla ye ne ba ye fantan de mais ne yɛrɛ de ko ne tɛna to kɔnɔ ne bɛ n cɛsiri sinon kalan na n bɛ se ka n sigi ni n ka diplôme ye ko ni mali baara sɔrɔ don min na walahi i y'a faamuya siga foyi t'o la mais n ye fɛn dɔ de ɲɛɲini n b'o appliquer et puis mali kalanden de ka jugu mali ma siga t'o la ee ni maliyɛn kalan kaya siga foyi t'o la mali fagabaga fɔlɔ ye anw minnu bɔra université ni kalan jan minnu kɛ anw de b'an ban baara ma fo diplôme bɛ n bolo siga foyi t'o la diplôme ka ca ni service ye aw t'o kalama de wa walahi Non siga foyi t'o la diplôme ka ca ni directeur ye aw t'o kalama dɛ san o san mɔgɔ ba duuru bɛ ba wɔɔrɔ de bɛ tila mali université la aw tora aw bɛɛ bɛ taa baara kɛ service jumɛn na sɛnɛ tɛ yan baganmara tɛ yan wa n'an ma taa nin na diɲɛ jamana bɛɛ bɛ taa ka mali to kɔni karimu ko ten est-ce que mali bɛ taa ɲɛfɛ mali bɛ taa ɲɛ karamɔgɔ karimu mali bɛ taa ɲɛ cogo di parce que n ma se k'o de faamu parce que bi ni min de fɛ n' an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn namuruti siga t'a la i b'a sɔrɔ ne bɛ n sigi ne bɛ taa feere fɛn na ne bɛ feere fɛn da n kun ka taa ne ni n teri dɔ bɛ bɛn ou bien ne ni min ye kalan kɛ ne n'o bɛ bɛn b'a fɔ e ala e bɛ nin de la n'a fɔra k'i ka kalan kɛ i ka na tile kɔrɔ i k'i jɔjɔ tile kɔrɔ k'i ka i i b'a sɔrɔ ne ka hɛrɛ bɛ nin de la o b'o kɛ ka ne lamuruti i b'a sɔrɔ dɔ bɛ masɔnya la b'a fɔ o ma ko ga bɛ gata la o n'a ɲɔgɔnna de an bɛ ɲɔgɔn namuruti i m'a ye o de fainéant caya Cayara kalabanci cayara i b'a sɔrɔ sɔgɔmada fɛ bɛɛ bɛ bɔ ko n bɛ bɔ ka taa baara kɛ zon fana de bɛ bɔ ko n bɛ taa baara kɛ n'i taara arrêt la u falen de bɛ du siga t'a la wa olu bɛ mɔgɔ jigi tigɛ de la o ye olu ka baara ye siga t'a la wa ni min ka don diyara su diyara u tile diyara su fɛ ne ja cɛ ne ka kunu diyara dɛ mais i b'a bila est-ce que i b'a bila i kun na est-ce que laban b'a la laban t'a la k'a to n ka kuma kelen f'i ye ko kelen bɛ a kuma bɛna digi génération future la i y'a faamuya dugu mɔgɔ sɛbɛba bɛɛ occupélen don o de la 24 heures je suis occupé awɔ dugu mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ occupélen don mais tilen ka sigi bana t'i la foyi t'i la su kɛ bɛɛ kɛ sigi la da ka sunɔgɔ ni fɛnw k'a to hali ni ala bɛ mɔgɔ dɛmɛ a t'i dɛmɛ k'i dalen to i tɛ foyi la dɛmɛcogo t'o la san fɔlɔ misali lajɛ kokajɛ ni pareli tun bɛ hali muso ni cɛw sɔrɔ mais sisan ko manœuvre bɛ taga i parelenba ka muso minɛ i la ka taa n'a ye k'a tigi ya cɛ minɛ i la ka taa n'a ye donc aw kana jɔ y a pas sous métier Dɔnkili minnu bɛ da fɛn minnu bɛ da aw kana fɛn i y'a faamuya ko ma nɔgɔ et puis o kalanden kelenw fana ka problème ye mun ye u bɔra dugu min na u fa n'u ba kɔrɔnin bɛ dugu min na dɛ ko n'u taara yen ko sorciers ni sorcières bɛ na olu dun e wolola yen e somɔgɔ bɛɛ bangena yen olu si ma sa e kelen de bɛ taa sa cogo di o tɔ la dugu sigilen bɛ k'e kɔnɔ o tɔ la faama ma bange aw ka subagaw ɲɛna yan voilà donc ni fɛn ninnu lajɛ ce sont des choses imaginaires o yira an denw na ko n'u taara k'u bɛ subagaw bɛ n'u dun subagaw bɛ dun misi feerela e ka na kalan na e tilalen k'e tɛ taa foro la non ni ne tun ye Mali ɲɛmɔgɔ ye i tilara kalan na dɔrɔn Kajatu un jour a bɛ na parce que ne bɛna kalan forcément ne bɛna kalan wa choqué pour éduquer i b'a dɔn kuma in tɛ manamanakan ye ah i y'a faamuya n'i m'u choqué u tɛ éduquer ni ne tun ye Mali ɲɛmɔgɔ ye i tilara kalan na agriculture yan e bɛ taa yen élevage e bɛ taa yen pêche e bɛ taa yen ni Mali ye sɛnɛ kɛ sisan sisan Ameriki bɛ tila k'a fɔ ko non ko an mago bɛ Mali la an banna sɛnɛ in de ma o k'a to an bannen bɛ sɛnɛ ni bagan mara ni jɛgɛ bɔ ninnu ma ni Mali ma segin a ma Mali tɛ avancer est ce que an bɛ se ka segin o ma tuguni e jɔ bani n bɛna exemple kelen d'i ma i k'a faamuya dolo min bɛ ka Mali mara hɛrɛba de bɛ Mali dugukolo la. Barikaba de bɛ mali dugukolo la n'est ce pas malien bɛɛ ta ka bɔ mali kɔnɔ i ka taa an sigi ameriki i ka américain bɛɛ ta ka bɔ ameriki ka na sigi mali la ko ne karim ko diɲɛ bɛɛ bɛ tila ka taa ka mali to yen ayi an tɛ baara fɛ e tɛ baara fɛ e sigilen so ɲumannin kɔnɔ o de bɛ baara ɲɛ yan e sigilen mɔbili dakabana kɔnɔ o de baara yan il faut An ka fɛn fɔ tiɲɛ kan Kajatu ni ne ye ɲɛmɔgɔ ye a ko bɛ caya dɛ kelen n'i sera ekɔliso daw fana na yan ni ekɔliso la mali gouvernement tellement kalan min bɛ mali la UEMOA poyi mali tun b'a bɛɛ dan mais sisan foyi tɛ tɛmɛ an ka denmisɛnninw ka n bɛ min de fɛ yen an ka kilasi peremane gouvernement école dɛ olu tɛ se ka dɔw tɛ se ka ABCD kalan A peremane i b'a bɔ k'a lajɛ a se ka ABCD kalan parce que kalan bɛ ka daminɛ ni bamanankan de ɔ ee e ye kalo kelen kalo fila kalo saba k'o bɛɛ kɛ ni bamanankan ye e bɛna kalo naaninan na k'e bɛna tubabukan kalan est ce que den b'a ɲɛ dɔn o yɔrɔ na a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn i m'a fɔ parce que wagati min kan ka kalan ka kɛ wagati min na o ka k'o la o de y'a to privé cayara bon privé fana lafuyara privé bɛɛ lafuyalen don bi parce que privéw cayara mali kɔnɔ e yɛrɛ t'a dɔn ko ninnu dɔw yɛrɛ privé yɛrɛ voilà i b'a dɔn o tiɲɛna mun na u bɛ taa misali la mɔgɔ minnu ye DEF ni bac jɛ siɲɛ wolonwula siɲɛ kɔnɔntɔn ne yɛrɛ b'o caman dɔn u bɛ t'olu ta ka n'olu bila maîtrise la peremane ni deuxième kunna mali ko o bɛ se ka kalan mais k'a to anw tiledenw mɔgɔ min bangena mille neuf cent quatre-vingt-un deux mille seize n bɛna émission kelen kɛ anw tiledenw jogo kan wa an tiledenw fana bɛna mali yɛlɛma maa minnu bangena 1981 ka se 2016 ma tile de tun bɛ k'u mara dimanche denw dolo de tun bɛ k'u mara parce que an fa minnu bangena 1945 ka se 1980 ma kalo de tun bɛ k'olu mara tɛnɛn denw de ye an faw n'an ka gouvernement an mɔkɛw n'an faw de maralen tun bɛ tɛnɛn dolo fɛ mais an minnu bɛ yan bi minnu bangena 1981 2016 he tile an ko an b'a bɛɛ da kɛnɛ kan i m'a ye ne bɛ k'a da kɛnɛ kan parce que ne yɛrɛ b'a la i y'a faamuya donc o tiledenw balontan na olu de bɛna mali kɛ mali o tiledenw basikɛti la olu de bɛna mali kɛ mali o tiledenw baara la olu de bɛna mali kɛ mali parce que n'i y'a kɛ an b'a fɔ ka tila kan tile bɛ réseaux sociaux développer wagati ma n'i kumana mɔgɔ million kelen bɛ se k'i lamɛn lɛri kelen kɔnɔ donc a to u k'u janto tileden i m'a ye cɛkɔrɔba bɛ kasi an bolo an ka dɔnkilidala n'an ka fɛn ninnu bolo wagati bɛɛ la ne bɛ nin kun bɛɛ dɔn dolo de y'a kɛ mais denmisɛnnin tɛ i y'a faamuya ne bɛ emission min kan ale k'a to ala ka si jan ani kɛnɛya d'a ma awɔ kosɛbɛ karamɔgɔ Karim waati ale b'an kɔ la a ka di n ye i k' i sigiyɔrɔ fɔ mɔgɔ ye k'i ka nɛgɛjuru sira di mɔgɔ ma OK ne tɔgɔ de Karim Konare denmisɛnnin dolo karamɔgɔ u bɛ n'a ka di dɔrɔn fɔ ko savant international dɛ i y'a faamuya voilà ne ka nɛgɛjuru sira de ye 73 46 39 06 o don 73 46 39 06 i ka fanga to don na o de ye bi wolonfila ni saba bi naani ni wɔɔrɔ bi saba ni kɔnɔntɔn fu ani wɔɔrɔ Karim Konare Kuluba Sogonafin n sigiyɔrɔ bɛ min Kuluba Sogonafin terminus i y'a faamuya n tɛ sɔrɔ appel la waati bɛɛ la parce que ne ka ko ka ca mais ni mɔgɔ ma sɔrɔ dɔrɔn Écrit WhatsApp kan u bɛ kumakan to WhatsApp kan numéro nin WhatsApp kan awɔ WhatsApp kan i y'a faamuya voilà n'u ye wele kɛ Karim b'u jaabi OK i y'a faamuya o diyara an ye
halibi an tɛna se ka nɛgɛjuru sira bila bi ayi an bɛ continuer ni an ka baabu ye halibi i y'a faamu sisan maa minnu tun bɛ ka an lajɛ ni waati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo i y'a faamu an b'u bɛɛ lajɛlen fo An ka foli fɔlɔ an k'a di Daraman Suware ma ni waati na ale bɛ k'an lajɛ Baba Nanjo Baba Nanjo ale fana bɛ k'an lajɛ ni waati na Da Watara ale fana bɛ k'an lajɛ ni waati na Alu le charmant o ne yɛrɛ balimakɛ fo segu sigi la an b'a fana fo a bɛ k'an lajɛ foli
ɛɛ Musa Bari, unhun, ale fana bɛ k'an lajɛ ni waati in na, foliba dira o ma, ɛɛ Alu le charmant Kone, unhun, a ko, unhun, k'a bɛ ka emission lamɛn, awɔ, ko emission k'a ka ɲi kojugu, siga t'a la, i y'a faamu, merci a diyara an ye, bon an b'a fo kosɛbɛ, foli belebeleba dira a ma, Kayaya fana bɛ k'an lajɛ ni waati in na, unhun, ɛɛ Mamu Kuma, unhun, ale fana bɛ k'an lajɛ ni waati in na, foli belebeleba dira a ma, Nɛnɛ Yɛrɛdi an b'a fo kosɛbɛ, unhun. Dan tɛ foli min na sogo feerela ŋana don ɛɛ ɲamakɔrɔ sugu la an b'a fo kosɛbɛ hamɛdi mahamadu ale fana bɛ k'an lajɛ ni waati na fo faransi dɛnɛ la an bɛ hamɛdi mahamadu fana fo kosɛbɛ an bɛ mahamadu mɛnta fo ale fana bɛ k'an lajɛ ni waati na dramani bɛngali ale fana ye dɔnnikɛlaba de don kartiye bamakɔ yan a bɛ bankɔni fanfɛla la o foli an b'a fana fo kosɛbɛ somaba don suruku suruku sɛnɛ sanba ale fana bɛ k'an lajɛ ni waati na ya fadike danbele ale fana bɛ k'an lajɛ ni waati na fo itali sigi la dramani dibo ale fana bɛ k'an lajɛ ni waati na an b' u bɛɛ lajɛlen fo siraba kulubali an b'a fana fo kɛnɛ kɔnɔna na kosɛbɛ ale fana bɛ k'an lajɛ an bɛ foli hali bi An bɛ a di bɛɛ lajɛlen ma an b'a di bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn maa maa bɛ k'an lajɛ ni waati na an b'u bɛɛ lajɛlen fo mamadu jara o ne yɛrɛ balimakɛ an b'a fo dan tɛ foli min na kɛnɛ kɔnɔna na an ka taa sɔɔni an bɛna an ka kasaw kɔrɔsi ka t'a la ok dɔnku an bɛna don kunnafoni tɔ nin kɔnɔ ka ɲɛfɔliw kɛ jiso fana min kɛ saba ye jiso jiso fɔlɔ de ye jamakulu ye maa minnu bangena le 22 juin 22 juin 22 juin 22 juillet a bɛ fɔ olu mɔgɔw ma ko fasodenw kansɛ jamakulu to mori de b'a fɔ olu ma kansɛ jamakulu dolo musoman don ale bɛ ji de kofɔ ji daga kɔnɔ ji ji maralen l'eau potable i y'a faamuya ale bɛ kuma o kan n'o bɛ mɔgɔ min na n'o bɛ denmusonin na ni wulikajɔ ma kɛ i bɛ saraka caman bɔ k'a sɔrɔ denmusonin ma furu a dɔw n'u ma don san bi kɔnɔ u bɛ to tiriki tɔrɔkɔ la kaba bɔ k'a bila olu nɔ tɛ bange wagati de b'a kɛ i y'a faamuya mɛ i bɛ nin kalo wagati maaba dɔ dɔn o de kira mamadu salalahu salimu kisi nɛɛma b'a ye ale de bangena ni waati in kɔnɔ u ka balɔntannaba min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Zinedine Zidane de bangena ni waati in kɔnɔ I y'a faamuya dɔnku maaba maaba caman bangena a waati kɔnɔ mɛ ne bɛ damadɔ dɔrɔn ta komi Nelson Mandela yɛrɛ bangena waati i y'a faamuya nin maa ninnu de bɛ se k'u yɛrɛ faga u faso nɔfɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ u fa dugukolo nɔfɛ
i y'a faamuya dɔnku a mɔgɔw jɔyɔrɔtigiw don a mɔgɔw cɛsirilen don a mɔgɔw hinɛbatɔ don hinɛ dolo ye dolo jumɛn ye ji olu de b'a ɲɛ k'a to maa wɛrɛ ka dɛsɛ k'a ɲɛ u yɛrɛ ye olu de bɛ ka baara to ka taa kɛ a b'a ka baara to ka taga bancinin dɛmɛ a ka baara la ka taa kɛnɛma mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ i y'a faamuya ka ba to yen ale ko bɛɛ ka lafiya de donc ba kelen mana lafiya o tɛ bɛɛ lafiya ale ko bɛɛ de ka lafiya ale b'a ɲɛ yɛrɛ wa yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ mɛ a bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ i y'a faamuya o maaw bangena nin wagati i y'a faamuya e ma an kuntigi mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale litera pour que diɲɛ bɛɛ bɛ se ka lafiya mɛ ale yɛrɛ tɔɔrɔlen tun don janfa tɛ janfa ye juguya tɛ juguya ye k'a gɛn b'a fa jamana kan mɛ a ka liti kama a seginna ka n'a fa jamana kelen Ɔ ni misiri welela bi n'i m'a tɔgɔ mɛn seli fana na fa i b'a tɔgɔ mɛn i y'a faamuya c'est comme ça o de ye mɔgɔ min bangena o waati kɔnɔ olu mɔgɔw o denmusonin san'u ka furu bɛ mɛn cogoya b'a la sababu b'a la an b'o ɲɛɲini ka d'u ma o denkɛnin o de bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma muso ta cogoya b'a la sababu b'a la i y'a faamuya olu ka don ɲuman ye ntɛnɛn ye sibiri de b'o maaw tɔɔrɔ olu den mana bange sibiri den kunma kasaarama banabaatɔ o de bangelen filɛ i y'a faamuya mɛ a bɛɛ tɛ ni min bɛnna n'a waati ka ɲuman b'a la juguman b'a la parce que lamɛnbagaw ka ca lamɛnbaga jugu bɛ ɲuman bɛ n'an baro kɔnɔ pour que ka taga jiso filanan na o de ye mɔgɔ ye excusez mɔgɔ min bangena le 23 octobre le 22 novembre o de ye ji sigilen ji nɔgɔlen y'a faamuya o ye lawaji ni joli olu na ɲɔgɔn na a bɛ fɔ olu so ma ten tubabu moriw de b'a fɔ olu ma ko Scorpion jamakulu a y'a faamuya olu maaw dusu farinya ko sɛgɛsɛgɛ damatɛmɛ kojugu sɔsɔli damatɛmɛ kojugu o de b'a mɔgɔw mako sa ale maaba dɔ ye jumɛn ye Amadou Toumani Touré i y'a faamuya donc o y'a maaba dɔ ye i y'a faamuya ani Kim Kardashian comme an bɛ to k'a ka pub kɛ caman yɛrɛ fɛ ne ni Kim bɛ kuma a ko ka di n ye dɔrɔn i y'a faamuya ale bangena jamakulu in fɛ Amerikɛn ka Kim télé réalité la a ka fɛnw bɛ bɔ
ayi cinéma bɔla don i y'a faamuya parce que ale faricogo kɛcogo ka ɲi ni diɲɛ muso bɛɛ ta ye meilleur de don premier de don muso min forme ka ɲi ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan oui banna i y'a faamuya i b'o fana dɔn aa karamɔgɔ n'o bɔra yen karamɔgɔ diɲɛ waritigiba le plus riche du monde Bill Gates ale fana bangena Scorpion mɔgɔw ka jamakulu mɔgɔ don
baasi t'a la a mɔgɔw u tɛ to ko la ka a laban n'u m'u janto i b'a to a jalen na i yɛrɛ ye mun dɛmɛ dɛ olu yɛrɛ de b'i woro fara nin jamakulu mɔgɔw k'u janto gundola kow ka d'u ye ko dibimanw ka d'u ye secret la kow ka d'u ye i y'a faamuya ka nafolo de sɔrɔ olu fɛ cogo o cogo a bɛ taa o maaw tunga taa yɔrɔ jan taa o de ka ɲi olu ka dakan ma i y'a faamuya mɛ pour que k'a bɛɛ ɲɛdɔn dolo karamɔgɔ de b'a tɔ f'i ye parce que kuma ka jan baasi t'a la laban parce que jamakulu ko k'an b'u bɛɛ ta fɔ jamakulu laban o de ye mɔgɔ min bangera le 19 février le 20 mars a bɛ fɔ olu ma ko jugusodenw o jugusodenw de bɛ ka 2019 mara 2019 marala jugusodenw fɛ i y'a faamuya olu ye jɛgɛso de ye so dun tɛ jɛgɛ bolo ni maaw bɛ sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ wa ni maa hɛrɛbatigi ka ca wa ni maa nafolobatigi ka ca wa ni mɔgɔ hɛrɛ garisɛgɛ fɛn bɛɛ belebeleba ninnu b'a dɔ sɔrɔ mais k'a to poisson mɔgɔw ma a tɛ laban ka ɲɛ i y'a faamuya ko maaba dɔ ye jumɛn ye guinée ka président nin kara b'a kɔ tile fila in na n'a m'a kɔlɔsi u bɛ taa n'a ye a kara kɛ b'a kɔ dɛ kara b'a kɔ a se ka cogoya la i y'a faamuya donc o jamakulu olu kan k'u janto sisimafɛnw diɲɛ kanumafɛn n'o dɔrɔgu ni dɔlɔ ni fɛn ninnu n'u m'u janto olu la o de bɛ kɛ kasaara olu ma e bolo mɔgɔ b'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye ka ɲɛ maaw ye su ni tile ka tila k'u sigi u ma récompenser Aw bɛ récompenser to aw ka ɲɛ dɔrɔn olu b'a ɲuman de kɛ dɔrɔn i y'a faamuya parce que olu bɛnna kɔgɔji de ma ani bajibaw de ma diɲɛ dun sigilen b'o yɛrɛ de kan k'a to nin y'olu ka dɔ ye caman sarada la dolobaro atiba ok o diyara n ye karamɔgɔ karim sisan i b'i ka numéro di ani folikan laban min b'i bolo i b'o di kanubaw ma sisan an bɛ sɔrɔ ka baabu kun cɛ waati ale sera problème t'a la cɛ o cɛ muso muso k'i bɛ ka denmisɛnnin dolo karamɔgɔ de lamɛn n'o ye karim konare ou bien savant international malien i y'a faamuya nin thème nin de diyara n ye tile fila in na parce que nin bɛ n concurrentw tɔɔrɔ de i y'a faamuya nin b'olu sɔn cun ne ka foyi t'a la ne ko n faso de ne ko wa n bɛ dɔnni da kɛnɛ kan et puis n tɛ mɔgɔ si gundo da kɛnɛ kan mais ne bɛna a ɲɛfɔ de nin b'i fɛ nin b'i la nin de b'a to a bɛ sababuya N'o digira min na wala i sɔn ka ci i y'a faamuya dɔn ka nɛgɛjuru sira de sɔn tɛsiransi saba saba bi wɔɔrɔ bisa ni kɔnɔntɔn fu ani wɔɔrɔ tanti ma waa fɔra sikaso kari san foliolibaa ye a dɔgɔnin a jan folibiwa di a ma n'u ka musokɔrɔba yɛrɛ ko bɛ bɛɛ lajɛlen fo dakurauran kelenna kuluba cɛ muso fanta tarawele n ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye n tɛ se ka maa bɛɛ tɔgɔ fɔ yusu berete bozokɛ iba jalo n ka foli belebeleba b'a ye i y'a faamuya k'a to e yɛrɛ n ka foli b'e ye ani basaro sanɔgɔ n ka foli dira animateur ni technicien bɛɛ ma n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma nka n tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ ni n ma n yɛrɛ fo karim konare foli belebeleba dira i yɛrɛ ma
Ɛɛ karamɔgɔ karim i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n bɛ an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo an ka ɲɛmabulon maaw bɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na kɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ basaro ma ko baara ɲɛna n'i y'a mɛn ko animateur animatrice an technicienw de don ni technicienw tɛ baara tɛ ɲɛ kojugu An bɛ Musa Baraji fo ni waati in na fo Faransi sigila ɛ soutien Fisco an b'a fana fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn, ni Ala ma baasi kɛ mardi wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔnɔna na ani karamɔgɔ Karimu ɛ savant international an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi ni Ala ma baasi foyi kɛ Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn, an b'a fɔ hakɛto bɛ kuma kan salala Mahamadu